Beidh sibh ag baint go leor úsáid as an breakout room agus tá sé an-éasca le socrú suas. Inseoidh tú do Zoom cé méid seomra atá uait. So mar shompla má tá 20 mac léinn agat sa rang, b'fhéidir go mbeadh tú ag iarraidh 4 sheomra a shocrú suas le cúigear mac léinn a chur iontu. Sa gcás seo tá mise ag dul ag socrú suas 3 sheomra. Tá rogha agat, is féidir leat a rá le Zoom iad a dhéanamh go huathoibreach nó is féidir leat féin é a dhéanamh. nó is féidir leat, is féidir leat a rá leis na mic léinn cén seomra a thiocfaidh siad isteach ann. Má roghnaíonn tú iad a dhéanamh le láimh agus create, tugann sé dhuit mo thrí sheomra. Agus is féidir liom an t-ainm orthu a athrú mar tá mé ag iarraidh, agus seachas Room One a bheith ann, d'fhéadfainn Seomra a hAon a bheith ann. d'fhéadfainn é seo a athrú go dtí Seomra Caidrimh agus d'fhéadfainn an ceann seo a athrú go dtí Seomra Comhrá. So tá trí sheomra ansin agam, d'athraigh mé na hainmneachaí. Más rud é go raibh mé ag iarraidh seomra eile a chur leis, d'fhéadfainn Seomra 4 a chur ann agus mara bhfuil mé ag iarraidh an seomra sin a bheith ar fáil, is féidir liom é a bhaint aríst. Agus cuireann sé ceist orm an bhfuil mé ag iarraidh an seomra sin a bhaint. Anois, nuair atá mé ag iarraidh daoine a chur isteach sna seomraí, is féidir liom cliceáil ar an gcnaipe seo anseo agus mar shompla cuirfidh mé mac léinn 1 isteach i seomra 1. Sa gceann seo cuirfidh mé mac léinn 2 isteach sa seomra sin agus sa gceann seo cuirfidh mé an teagascóir. Agus anois, tabharfaidh tú faoi deara go bhfuil an triúr curtha isteach i seomraí áirithe a'm. So, mac léinn a haon i seomra a haon, mac léinn a dó sa seomra caidrimh agus an teagascóir sa seomra comhrá agus anois, má dhéanaim, tá cúpla rogha eile anseo a'm chomh maith céanna, Allow participants to choose room, Ní mholfainn é sin mar beidh tú ag iarraidh b'fhéidir do chuid mic léinn a chur isteach i ranganna éagsúla b'fhéidir ó thaobh caighdeán an ceann seo allow participants to return to the main session at any time, Bhainfinn as é sin chomh maith céanna mar má tá tú ag iarraidh go mbeidh siad sa seomra ar feadh deich nóiméad níl tú ag iarraidh go mbeidh siad ag teacht amach roimhe sin agus tá tú in ann teorann ama a chuir leis an méid am a chaitheann siad isteach ann. Mar shompla, d'fhéadfá a rá nach bhfuil tú ag iarraidh go mbeidh siad sa seomra ach deich nóiméad. Agus tá cúpla teachtaireacht eile ansin gur féidir leat a chuir ann chomh maith céanna. Níl aon tábhacht mór ag baint leis an mbosca seo nuair a thagann sé go dtí an t-am a chomhaireamh síos. Agus anois is féidir leat open all rooms a dhéanamh agus faigheann na mic léinn ar fad teachtaireacht go bhfuil mise inviting you to join hé bith cén seomra so chuile dhuine de na mic léinn tá siad ar fad théis teachtaireacht a fháil ar na scáileáin atá acu agus tabharfaidh tú faoi deara nuair atá siad ar fad bailithe isteach sna seomraí éagsúla anois níl istigh sa bpríomhsheomra nó sa bpríomhsheomra ranga ach mé féin agus tá chuile dhuine eile istigh sna seomraí caidrimh. Agus ansin, má tá mise ag iarraidh a dhul isteach in aon seomra i n-éineacht le aon duine acu, níl orm ach tiocfaidh mé isteach i seomra a haon le labhairt le mac léinn a haon agus anois deireann sé liom go bhfuil mise anois sa breakout room agus tá mé héin agus mac léinn a haon sa breakout room. agus tá muid in ann a bheith ag caint linn agus ag comhrá linn agus thuas anseo tá sé ag 'speáint cén am atá fanta leis an breakout room. Tá mise ansin in ann imeacht as an seomra seo agus a dhul ar ais arís go dtí an príomhsheomra. So anois tá mé ar ais sa bpríomhsheomra agus má tá mé ag iarraidh na breakout rooms a fheiceáil, cliceálfaidh mé anseo agus anois tá mé in ann a dhul isteach go dtí seomra caidrimh a dó. agus tá mé féin anois agus mac léinn 2 istigh sa seomra seo agus tá muid in ann comhrá a bheith againn le chéile agus anois is féidir liom imeacht as an seomra sin agus a dhul isteach sa seomra comhrá agus tá mé féin agus an teagascóir istigh sa seomra comhrá. Agus b'fhéidir go dtiocfadh an t-am go mbeadh tú ag iarraidh go mbeadh cuid de na mic léinn istigh sa seomra céanna in éindí, mar shampla, Tá mise ag iarraidh go mbeidh mac léinn a haon agus mac léinn a dó istigh sa seomra caidrimh so is féidir liom clic ansin ar move to agus a rá go bhfuil mé ag iarraidh go n-imeoidh siad isteach sa seomra caidrimh. Istigh sa seomra caidrimh tá mac léinn a haon agus mac léinn a dó agus níl aon duine sa seomra a haon agus tá an teagascóir sa seomra comhrá má tá mise ag iarraidh dul isteach sa seomra leob seo. tá mé in ann a dhul isteach sa seomra caidrimh agus anois tá mé féin agus mac léinn a haon agus mac léinn a dó sa seomra caidrimh. Is féidir liom imeacht as sin. Is féidir leat chomh maith céanna teachtaireacht a sheoladh ag chuile cheann de na seomraí. Mar shompla, tá nóiméad. fágtha agus is féidir leat é sin a sheoladh isteach sna seomraí ar fad agus feiceann na mic léinn ar fad an teachtaireacht sin uaimse ag rá go bhfuil nóiméad fágtha. Agus má tá tú ag iarraidh ag am ar bith na seomraí a dhúnadh níl ort ach cliceáil air sin agus feiceann chuile dhuine an teachtaireacht seo go bhfuil an seomra caidrimh le dhul ag dúnadh agus an méid soicind atá fanta, agus nuair a chlúdaíonn an clog síos, tá chuile dhuine anois ag imeacht as na break-out rooms agus tádar ar fad uilig anois arís ar ais sa seomra céanna arís. So sin bealach gur féidir leat na break-out rooms a chur ag obair.